An balima malidenw mali guvɛrinɛma min bɛ tunga fɛ o tɔgɔ la premɛ minisiri mohamɛd ag amedu tɔgɔ la mali parleman wasabulon min bɛ tunga fɛ o tɔgɔ la ne min ye o wasabulon bulontigi ye ne tɔgɔ la ani malidenw tɔgɔ la n b'a fɛ ka taasibila kɛ an ka faso a ye kasara min sɔrɔ ani an ka jamanadenw fɛn fɛn somɔgɔw ye kasara sɔrɔ sɛtanburu kalo tile tan ni wolonfila senfɛ ni jihadikɛlaw binna an ka duguba kan bamako ka taa kɛlɛ kɛlɛkɛdenw ka baarakɛyɔrɔ la pankurun jiginyɔrɔ ani kɛlɛkɛden misɛnninw u ka lafiya bɔyɔrɔ n'u ka kalankɛ yɔrɔ la ka taa maafaw kɛ an balimaw nin b'a yira an na sa k'a fɔ ko maa o maa mana fanga zon fɛn fɛn mana fadon to dunna fɛn fɛn mana ka na fanga karaba

An balimaw nin b'a yira an na k'a fɔ fɛn min b'an kɛ kelen ye n'an ma wuli k'an jɔ n b'a fɔ cogo di danbe minnu b'an kɛ kelen ye n'an ma wuli k'an jɔ olu danbe ninnu bɛna daraki an na k'an kɛ yeko fila ye an faso jamana kɔnɔ ka d'a kan jihadikɛla ninnu u binna an kan mun de la u binna an kan de ka d'a kan mali furadama an ma sɔn diinɛ gɛlɛntigiya ma diinɛ gɛlɛntigiya ka daminɛ almoravid tile la ka na se jadi tile ma yanni tubabu ka se an fɛ umaritali tilew fo ka na se bi tile ma amadu kufa tilew mali furadama an ma sɔn diinɛ gɛlɛntigiya ma an ma sɔn an ka jamana ka mara ni diinɛ gɛlɛntigiw ye ni kodɔnbaliw ye ni danbentanw ye ni fanga fanga zonw ye minnu t'a fɛ k'an ka balima dumanya in ka y'u ɲɛ la minnu t'a fɛ k'a ye ko maliden dɔw ye silamɛ ye dɔw tɛ silamɛ ye ko o m'an ka balimaya sa minnu t'a fɛ k'a ye ko anw fɛ yan nɔ bɛɛ b'i da sago fɔ bɛɛ bɛ don diinɛ la diinɛ min ka di ye bɛɛ bɛ bɔ diinɛ la diinɛ min man di ye minnu t'a fɛ k'a ye ko an musow an ka musow b'u sagona baara kɛ u b'u sagona fini don minnu t'a fɛ k'an ka yɛrɛmahɔrɔnya ye an bolo olu de b'a fɛ jagoya k'an ka jamana dafiri u ka diinɛ gɛlɛntigiya fanga in sigi an kunna an k'an ka bɛnbaliya bɛɛ bila kɛrɛfɛ an ka kɛ kelen ye an k'an ɲɛsin nin kɛlɛ ma nka an balimaw diinɛ gɛlɛntigiw u ka juru tɛ fanga karabalaw la diinɛ gɛlɛntigi ninnu u ka juru tɛ fanga zonw na ka d'a kan diinɛ gɛlɛntigi ninnu u b'a fɛ ka binkɛnɛ jeni fanga min sigi an kunna fanga zon ninnu u b'a la k'o binkɛnɛ jeni fanga kelen de sigi an kunna u b'an kunkolo don bɔrɔ kɔnɔ an ka hɔrɔnya min b'an bolo k'an ka ɲɛmaaw suganti u bɛ an bali o la an da sago an tɛ se k'a fɔ hakilila ɲuman jamana kɔnɔ tɔn bɛ minnu bolo a kama ani tɔn tɛ minnu bolo a kama a tɛ k'u ma la ka kuma diinɛ gɛlɛntigi ninnu ka binkɛnɛ jeni fanga ani asimi ka binkɛnɛ jeni fanga dɔ ka juru tɛ dɔ la an balimaw an kan k'an ban diinɛ gɛlɛntigiya ani karaba fanga bɛɛ lajɛlen ma maa karatɔ bɛɛ lajɛlen ma minnu ta ye ka jamanadenw ka marifa ta k'a ɲɛsin o jamanaden kelenw ma k'u ka yɛlɛma hɔrɔnya daraki k'u ka fanga daraki k'u ka foroba fanga daraki u ka jugu ni fadontɔ ye ani minnu b'a fɛ ka marifa ta ka diinɛ gɛlɛntigiya ka jagoya boli an kan ka an bali an ka to an taabolo kan ninnu ka juru tɛ ɲɔgɔn na an balimaw yɛlɛma bɛ yɛlɛma la n'an m'a kɛ jamana kɔnɔ sisan an ka jamana bɛna dafiri o yɛlɛma fɔlɔ ye min ye an jɛlen don n'a ye dugumisɛnnin minnu bɛ yen n'u ko jadimaw ka fanga ka boli u kan walasa u ka lafiya ka taa kungo la an jɛlen don n'o min ye n'o ye asimi fanga n'a nana kanu min don b'a la k'a yira la ko basigi bɛ yen k'a sɔrɔ jadikɛlaw y'u ka laɲini sɔrɔ k'a yira an na ko basigi fu bɛ yen k'a sɔrɔ jadikɛlaw bɛ ka an denw kunkolo ɲagami don o don k'u ta k'u bila jadi la a diyar'i ye a ma diya i ye u bɛ npogotigiw ta ka d'u ma nisɔngɔ bɛ kani ɲɔ bɛ minɛ wari bɛ minɛ dugudenw na kunnafoniw bɛ d'u ma dɔw kunkolo bɛ yɛlɛma k'a fɔ ko a ye wuli aw k'a ka jamana kɛlɛ a ye wuli maa o maa ni a tɛ silamɛ diinɛ gɛlɛntigiya ninnu ka silamɛya la hali n'u y'u dɔ ye u t'o balimaya dɔn bilen u t'o sinjiya dɔn bilen o diinɛ gɛlɛntigiya min n'o bɛ ka digili don an ka togoda la k'a sɔrɔ shɛ ma wuli ka bɔ a fan kan n'o sababu bɔra asimi ka nanbara la ka nanbara kɛ k'a fɔ ɲɛna k'ale ye dɔ bɔ fagali jugu la k'a sɔrɔ jadikɛlaw ka laɲini dir'u ma hali ibeka ma sɔn ka min k'u ye n'an b'a fɔ sirenni dan na an ka jamana tɛ suma an ye maramafɛn dɔw san dɔw ko an ye dɔw singa maramafɛn minnu jɔyɔrɔ fosi tɛ an ni jadima ninnu ka kɛlɛ la an kan ka maramafɛnw de san min jɔyɔrɔ bɛ jadima ninnu ka kɛlɛ la fɛn fɛn t'u bolo an mago t'o la an ka ca n'u ye anw de b'an faso anw fa dugukolo kɔnɔ anw mago t'a la ka taa dɔrɔni san ka dɛsɛ ka taa maaw nɔfɛ kolo ni fasa la aw k'a bɔ ɲɔgɔn na a b'aw to ko an b'an to sanfɛ ka bɔmu jigin u kan n'o bɛ denw fa o bɛ musow fa wale jugu minnu bɛ yen olu bɛ faali min kɛ an denw na o ka ca ni jadikɛlaw yɛrɛ ta ye ka d'a kan jadikɛlaw b'a fɛ de ka mara kɛ u t'a fɛ k'u ni jamanadenw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ bilen nka an ka jamana kɛlɛdenw olu de bɛ bila kɔfɛ ka dunanw tubabu dunan tubabu bilen ta k'u bila an ka wulaw kɔnɔ u tɛ yɔrɔ u t'an ka kan mɛn u t'an ka tabiya dɔn u tɛ kulubali ni bari u t'u cɛ u t'u cɛla dɔn u tɛ an ka hali an ka tile farin min bɛ yen u ma deli a la olu de bɛ ta k'u bila an ka wula kɔnɔ asimi fanga fɛ k'u bila maa faa la n'u ye maa min fa foyi tɛ bɔ a la u b'o min kɛ o ye sariya sɔsɔ ye ka d'a kan an ka jamana ma jɛn n'a ye maa wɛrɛ ka mugu ni kisɛ ta min tɛ an ka jamana yɛrɛ golomasiri tabaw ye ka d'a kan turamagansiw bakarijan bɔnsɔn fɛn ninnu bɔnsɔn olu tɛ se ka tubabu bilen ta k'olu bila kɛlɛ ɲɛma ka to olu kɔ doni ta la ani kɔnɔsu tɔmɔ la an balimaw an tɛ se ka dɔrɔni ta k'a bila sanfɛ k'a ci an yɛrɛ fa dugukolo kɔnɔ a bɛ musow fa a bɛ denw fa An balimaw jamana caman bɛ dɔrɔnni ninnu ta a tɛ k'u la k'a ci u fa dugukolo kɔnɔ ka d'a kan u b'a dɔn n'u y'a kɛ don min na sariya sɔsɔ don n'u y'a kɛ don min na jamanadenw t'a jaw la an balimaw an kelen don ka taa an balan kɛlɛ kura min na n'o ye surakaw fɛ kɛlɛ ye k'a sɔrɔ bɛnkan bɛ an n'u cɛ k'a sɔrɔ fɛn min don bɛnkan de b'a ɲɛnabɔ politiki baara de b'a ɲɛnabɔ an kan ka ni kɛlɛ in bila k'an ɲɛsin jadi kɛlɛ ma min dili bɛ ka don jamana kɔnɔ jadikɛlaw afganistan kɛra cogo o cogo u b'a la k'o de waleya mali la dɔɔni dɔɔni ka na ka fanga ta ka mali bɛɛ minɛ ka jadi timɛ wuladaw togodaw la fɔlɔ ka denmisɛn caman cɛ ka don a la ka musomaninw d'u ma ka nisɔngɔ kani ka d'u ma k'u kunma yɛlɛma n'olu denmisɛnw y'u kun da bamakɔ kan togo don min na o ye mali ko bannen ye ka d'a kan foyi si tɛ k'u kunbɛn foyi t'u kunbɛn maa si t'u hakɛ dɔn an balimaw n'an b'a fɛ o ko ninnu ka ban an bɛ kɛlɛ kura min na an ni surakaw cɛ k'a sɔrɔ bɛnkan b'an cɛ bɛnkan in ma dɔ wɛrɛ fɔ ko ka mali fangaw bɛɛ segin so sigida bɛɛ ka fanga d'i ma tubabu nan'a sɔrɔ sigida bɛɛ ka fanga b'a bolo tubabu fanga de ye fanga daraki bɛɛ la ka taa n'a ye bamakɔ n'a fɔra bɛɛ ka fanga ka segin i ma o y'a ma o ye hɛrɛ de ye ka d'a kan n'o tɛ mali fan si tɛ bɔ nɔgɔ la ni bamakɔ tɛ o de bɛ o o baara in waleyali mali fan mali sigida bɛɛ kɔnɔ o de bɛ an ni surakaw ka bɛnkan kɔnɔ bɛnkan in ka waleya an bɛ sinji fara kɛlɛ min na an n'u cɛ o ka dabila an ka ɲɛsin jadimaw ninnu ma jadima ninnu a ɲɛmaaw bɛ bɔ fo afghanistan siri yemen liban ka na kɛlɛ k'an fɛ ka cɛmisɛnw ta k'a f'u ye n'aw ye silamɛ ye ka ban aw ye kelen ka aw ni di ala ma a ye ala ka kɛlɛ kɛ minnu ye silamɛ filanfilaw ye n'u ni silamɛtanw silantanw bɛ jɛ minnu ni silantanw bɛ sigiɲɔgɔnya la u bɛ balimaya dumanya la olu ye silamɛ filankafow ye a kan k'u fa minnu ma don silamɛya la n'u bɛ diinɛ wɛrɛ la u bɛ nisɔngɔ ka u bɛ u bɛ nisɔngɔ sara ka ka sigi aw fɛ minnu bɛ laada sira fɛ olu bɛ kɛ jɔn de ye walima a b'u fa ka bɔ yen a ma daga u bɛ k'o hakilila minnu don denmisɛnw na an kan ka wuli k'an ɲɛsin o kɛlɛ de ma o maa kuntan minnu bɛ bɔ jamanajanw na ka na ni nafolow ye ka na ni diinɛ tɔgɔ ye ka don an n'an hakili cɛ ka don denmisɛnw n'u hakili cɛ k'u kɛ maafalaw ye n'an m'an ɲɛsin o kɛlɛ ma siɲɛ wɛrɛ n'u y'u kun da bamakɔ kan u bɛ taa ni fanga u bɛ taa ni fanga ye dɛ o de kosɔn an balimaw an k'a ɲini mɔgɔ minnu ye fangazonw ye n'u ye fanga karaba ka ta i n'a fɔ jadimaw b'a fɛ k'a karaba cogo di cogo min na ka ta n'an m'a ɲini k'u gɛn ka bɔ fanga la ka na ni fangabolo kura ye fangabolo kura min n'o bɛ anw bolo kan n'a sigilen bɛ tunga fɛ ka ban n'a ni diɲɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan fɔ n'an ye baara caman kɛ an ka na ka jamanaden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan anw y'o dɔ de ye anw de tora ka baara kɛ jamana kɔfɛ hali bi jamana kana bin an kana deli bɛnkɛnɛjeni fanga la an kana deli jɔnya la n'anw nana an bɛ fɔlɔ ka min kɛ kalo wɔɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ labɛnw ka kɛ ka walima ka waati daw kan an bɛ kalafili de kɛ ka jamanadenw ɲininka fɔlɔ u k'u ka wasadenw sigi ka tila ka jamanadenw ɲininka o sen fɛ referendum na wasaden sigi sen fɛ n'aw jɛra n'a ye an ka segin jamana wolosɛbɛn kura kan ka yɛlɛma caman don jamana taabolo la an b'a fɛ ka jamana mara jamana misɛnnin minnu bɛ mali furadama kɔnɔ kabi tubabu tile ma se k'u bɛɛ ka fanga segin u ma ka mara mali segin an ka dugulen minɛn kɔnɔ an b'a fɛ ka jɛmu fanga sinsin ka taa fɛ hali bi fo ka taa se fo jamanadenw yɛrɛ u bɛ se ka sariya kisɛ ta ka ka k'a don ba la k'a ɲini faamaw fɛ kalafili ka kɛ min hakilila bɔra jamanadenw na n'a bɛ f'o ma ko referendum d'initiative populaire an b'a fɛ ka yɛlɛma caman don jamana yɛrɛ fanga bonda cogoya la ka guvɛrɛnɛma ka a ka sigili a n'a wulili a n'a ka baaraw bɛɛ k'a siri jamana wasadenw ka bulonba la a kana siri jamanakuntigi la tuguni jamanakuntigi sigi a ka to jamanatigiw bolo o jamanatigiw bɛ mali kɔnɔ ma jamanatigi mugan ni kɔ a bɛɛ ka kɛ wasaden kuraw ye wasadenw ka bulon filanan kɔnɔ u ka jamanatigiya fɛnɛ u k'a ta ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ san o san ka sɔrɔ baasi ma bɔ a la ni san min kɛra baɲagara jamanatigi ka jamanatigiya ye ale bɛ kɛ jamana mali bɛɛ jamanatigi ye o san na san min bɛ da o kan a bɛ kɛ kingi jamanatigi ye walima kucala jamanatigi kidali jamanatigi a bɛ u b'a fɔ ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ni min tɛ jamanatigiya la san min na i bɛ i bɛ wasabulon kɔnɔ an bɛ fɛ ka na n'o yɛlɛma minnu ye o de bɛna kɛ sababu ye an ka jamana bɛ se ka masuma o yɛlɛma ninnu senfɛ an ni surakaw bɛ kuma sigikafɔ bɛ kɛ jamanaden bɛɛ b'i sago sagona kuma fɔ gɛlɛya minnu bɛ yen tɔɲɔli minnu kɛra ka tɛmɛ an b'o baaraw kɛ k'o hakɛto ɲiniw kɛ k'o yafa ɲiniw kɛ ka mɔgɔ tɔɲɔlenw ka hakɛ k'u ka hakɛ segin u ma nin si tɛ se ka ɲɛ ni binkɛnɛjeni fanga min bɛ an kunna bi ma wuli ka bɔ yen ni jamana ma segin jamanadenw sagoya la K'a fɔ ko jɛmufanga man ɲi o tɛ tiɲɛ kuma ye minnu bɛ fanga la bi u ye layiru de ta ɲɛ k'u bɛna kalafili ɲuman kɛ u m'a fɔ kalafili man ɲi k'u bɛna kalafili ɲuman kɛ jamanadenw k'u ɲɛnamɔgɔ ɲuman suganti nka an bɛ don min na i ko bi maa si kisɛ kelen ka dannaya t'u kan k'u ka jamana kalafili k'u ɲɛnabɔ an bɛ don min na i ko bi u kɛra fanga zon dafalen de ye fanga fanga zon karatɔlama fanga zon fadon to dunna fadon to dun n'i y'a daminɛ i tɛ i tɛ wuli f'i da jolima an delila ka nin fɔ o de kosɔn jamanadenw a ye wuli anw ka gouvernement min bɛ kɔfɛ a y'u dɔ ye a k'an lamɛn a ka fara an kan ɲɛnajɛni fanga min bɛ yen aw yɛrɛ y'a ye hali ka bɔ dɔrɔn ka taasibila kɛ an ka suw ye u ma se k'a kɛ u digilen don u ka wow kɔnɔ hali bi ka taasibila kɛ jamanadenw ye gansan ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye nin de kɛra jamana kɔnɔ an y'a fɔ a ɲɛna jadima ninnu ka juru tɛ ninnu na ninnu b'a fɛ ka an mara u t'a fɛ hali an k'u ɲininka a bɛ cogo di ninnu b'a fɛ ka an mara n'a ma diya min ye o kunkolo bɛ don bɔrɔ kɔnɔ n'a ma diya min ye o bɛ jamana bila n'a ma diya min ye o bɛ diɲɛ to ninnu b'a fɛ k'an mara hali k'a fɔ ala ka yafa an ka suw ma o ka gɛlɛn u ma u tɛ sɛbɛn bɛ ka kɛ u dogolen bɛ hali bi u ka palewow kɔnɔ u siran bɛ ka bɔ ka kuma jamanadenw fɛ ninnu de layiru t'an ye k'u bɛ na ni lakana ye ko nka ko ka fanga ka t'u bolo ka jagoya t'u bolo ko ni min ma jɛn n'o ye o kunkolo ka don bɔrɔ kɔnɔ ko n'o kɛra k'an bɛ lafiya ko basigi bɛ na ko lakana bɛ na o kalen o nkalon ninnu bangela bi jamanadenw an bɛ taasibila kɛ kura ye an ka banbaatɔw ye n b'a ɲini aw fɛ a ka fara an kan maa kelen tɛ se ko la anw ka gouvernement min bɛ jamana kɔ kan suisse yan nɔ a ye gouvernement in dɛmɛ ni baara ɲuman minnu kɛ an k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ ni fanga bon ni fanga ni fanga seginna mali la ni kalafili kɛra faama kura minnu bɛ suganti baara minnu kɛra tunga fɛ a bɛ yira u la ka tila k'o yira aw jamanadenw yɛrɛ la an bɛ taa ɲɛfɛ anw bɛ ka baara kɛ walasa mali ni jamana fɛn fɛn tɛ ɲɔgɔn kan fɔ an n'u bɛɛ ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya walasa ni an nana fanga la an bɛ se ka sɔrɔ yiriwa joona cogo min na kungɔ min bɛ mali kɔnɔ sɛgɛn jugu min bɛ mali kɔnɔ kurantigɛ jugu min bɛ mali kɔnɔ o bɛ se ka nɔgɔya ani bɛɛ bɛ kumaɲɔgɔnya mali kɔnɔ ani mali kɔ kan walasa basigi bɛ na cogo min na walasa jɛmufanga bɛ na cogo min na walasa n'i bɛ fanga ta o k'a sɔrɔ jamanadenw y'a d'i ma n'i ye fɛn min k'a la i ka ɲininka i ka bɔ i ka kuma n'a man di jamanadenw ye don min na u ka fanga kalifa segin u ma o de y'an ka laɲini ye ka fɔ in na jamanadenw n'an ma wuli an ka jamana a bɛ binkannikɛla filaw de bolo kelen bɛ fanga la kelen b'a nɔfɛ u si man fisa ni si ye n'o ye sɔrɔdasi karabalenw ye minnu bɛ fanga ta minnu ye fanga ta an kunna ani minnu ye jahadikɛlaw ye ninnu si ka juru tɛ ɲɔgɔn na hakɛto b'a la k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ